mɛ sɛmɛni in kɔnɔna la u bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛna jamana bi naani de fara u yɛrɛ kan u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u fanga di ɲɔgɔn ma walasa ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa di ikirɛniyɛnw ma bɔn o bɔlen kɔfɛ irisiw fɛnɛ bɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu caman bɛ ka laban olu de bolo kɔnɔna la donc video in na an bɛn'o de analyser ɲɔgɔn fɛ actualité minnu passera nin sujet in kan an b'o décrypter ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'i ka avis di dans commentaire est ce que aw fɛ nafa b'a la ou pas comme d'habitude yan'i ka video filɛ laisse moi petit like pour me donner de la force C'est parti pour la vidéo. a ma dogo mɔgɔ si la n ka video tɛmɛnen in na n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko américainw ka ministre de la défense an'u ka secrétaire d'état ye déplacement dɔ kɛ ka na europe kɔnɔna la u nana u taara ukraine u ni ukrainiyɛnw ka président ye ɲɔgɔn ye n y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko europe jamana caman de kun bɛ minnu kun bannen don a ma k'a fɔ k'u tɛ kɛlɛkɛminan girimanbaw bila ka taa di ukraine ma k'o bɛ se ka kɛ sababu ye vladimir putin ye kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ ko ni jamana min ye kɛlɛkɛminan girimanba bila ka na di ukraine ma i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ se ka yɛlɛma aw ni ɲɔgɔn cɛ don na nataw la o wagati la o kun ye frein di union européenne jamana caman ma olu kun ko k'u tɛ kɛlɛkɛminan bila ka taa mɛ an bɛ waati min na amerikɛnw ka defansi ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ ko ni olu bɛɛ jɛra n'a ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u fanga kɛ kelen ka kɛlɛkɛminɛn di ukrainiyɛnw ma ale dalen b'a la k'a fɔ ko ukrainiyɛnw bɛ se ka rusi ci donc nin partie de la an bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko réellement mɔgɔw kun bɛ kuma min fɔ k'a fɔ ko américainw bɛ ka européenw pousser k'u sen don kɛlɛ in na réellement u ŋaniya ye o de ye parce que n'a jateminɛ kɛlɛkɛminɛn sugu jumɛn bɛ min tɛ américainw bolo kun jumɛn de y'a to u bɛ wuli ka na eropɛnw ma alimani fɛnw ma k'a yira k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛlɛkɛminan girimanbaw bila ka taa di ukraine ma et pourtant wagati dɔ la eropɛnw kun ye vladimir putin ka bagabaga mɛn k'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye kɛlɛkɛminan girimanw bila ka taa i n'ale bɛ bila ɲɔgɔn na eropɛnw ko k'olu tɛ fɛ kɛlɛba ka kɛ u ka kɔntinan kɔnɔna la tuguni mɛ n'a fɔra ko amerikɛnw nana tuguni k'u dogo u kɔfɛ k'u puse k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan jamana bi naani ni dɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka taa di ukraine ma o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko réellement amerikɛnw bɛ objectif min kɔ u m'o sɔrɔ hali bi u bɛ fɛ ka européenw puse k'u bila kɛlɛba de la hali bi amerikɛnw ka ministère de la défense mɔgɔ dɔ ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ k'u bɛna jamana bi naani de fara ɲɔgɔn kan Genre, u bɛ kɔnferansi dɔ kɛ kɔnferansi in kɔnɔna la u bɛna kuma u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛnbaw bila ka taa di ikrɛniyɛnw ma ka irisiw kɛlɛ bɔn kote dɔ la an bɛ se k'a fɔ u bɛna kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa di ikrɛniyɛnw ma n'olu sera ka kɛ sababu ye ikrɛniyɛnw ka sebaa dɔ sɔrɔ irisiw kan donc o bɛna digi irisiw la n'o dun digira irisiw la an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ bɛ se ka tɛmɛ occidentaux ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ mais dans le cas échéant an bɛ se k'a fɔ u bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa fu de don parce que n'a jateminɛ wagati dɔ kɛra putin bɔra k'a yira k'a fɔ ko eropɛnw bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa di ukrainiyɛnw ma ani amerikɛnw olu bɛ k'o kɛlɛkɛminɛn ninnu tilan bɛɛ minɛ k'a di dɔnbasikaw ma walasa ka se k'u yɛrɛ lakana n'a ye a ma dogo mɔgɔ si la waati dɔ kɛra irisiw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u y'u retirer ka bɔ santiri ni wɛsti ninnu na genre ville minnu bɛ yen tel que lviv ninnu ni kiev ninnu genre c'est à dire centre ville ninnu ani wɛsti ville ninnu mais an bɛ bali min na dɔgɔkun kɔnɔna la an b'a mɛn k'a fɔ ko irisiw ka misili dɔ taara bin o ville ninnu dɔw kɛrɛfɛ donc a caman ye parce que putin n'u y'a yira k'a fɔ ko americainw bɛ ka kɛlɛkɛminɛ minnu bila ka taa di ukrainienw ma actualités bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko olu viselenba de don rusiw fɛ donc ni rusiw y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn dɔw jiginna ukraine kɔnɔna la u bɛ port dɔ la ou soit u b'u ka kan dɔ la an bɛ bali min na missile bɛ taa jigin o yɔrɔ kan k'o kɛlɛkɛminɛn ninnu ci donc sisan a b'i n'a fɔ americainw y'a faamuya k'a fɔ ko a tɛ ka nafaba di ukrainienw ma olu bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa di ukrainienw ma pour que ka se ka ukrainienw armer au contraire a bɛ ka taa laban irisiw de bolo kɔnɔna la i n'a fɔ u ka président y'a fɔ cogo min donc o dun nafa t'o la o hukumu de kɔnɔna la peut-être u y'a décider ka jamana bi naani fara ɲɔgɔn kan k'u fanga di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛkɛminɛn baw bila ka taa di ukrainiyɛnw ma walasa ka se k'u yɛrɛ lakana donc o côté la an bɛ se k'a fɔ hali n'u nana irisiw bɛ kɔntrɔli ta u bɛ sanfɛla maîtriser n'u y'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛ ka na donc u bɛ ka chemin de ferw ci train siraw u ka kanw terminal logistique ninnu c'est à dire u ka port ni fɛn ninnu u bɛ ka taa yen ka yɔrɔ camanw ci n'u sigara dɔrɔn k'a fɔ ko américainw ye kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa ou soit u ka allié dɔw ye kɛlɛkɛminɛnbaw bila ka taa dɔrɔn irisiw bɛ missile bila ka jigin u kan donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko ne fɛ réellement américainw bɛ ka warilaciyɛn de kɛ ani européenw ukrainienw tɛna se ka nin kɛlɛkɛminɛn ninnu utiliser rusiw contre la k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ gagner u contre la i n'a fɔ américainw bɛ k'a fɔ cogo min caman de bɛ k'a jira k'a fɔ ko américainw bɛ fɛ kɛlɛ in kuntala de ka janya walasa kɔngɔ ni fɛn caman ka mɔgɔw minɛ olu ka continuer k'u ka business kɛ sinon ne fɛ intérêt ba t'u ye o parce que rusiw yɛrɛ bɔra déjà k'a jira k'a fɔ k'olu bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw minɛ a bɛ ka continuer k'a fɔ k'a bɛ milliard don kɛlɛkɛminɛnw na Franchement, c'est aberrant. Bon, déjà, comme conférence in bɛ ka kɛ bi mardi don de ye, jamana bi naani u ka décision bɛna kɛ mun ye, n'a sɔrɔ u bɛɛ bɛna jɛ à l'unanimité k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa, n'a ko kɛra cogo min, an b'o résultat fɛnɛ fɔ aw ɲɛna. Ne kɔni fɛ, nin kɔni c'est voué à l'échec parce que déjà kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka taa laban aw juguw bolo kɔnɔ. A tɛ ka kegunya hali bi, a bɛ ka continuer k'a ka miliyariw fara ɲɔgɔn kan, ka kɛlɛkɛminɛnw san ka o bila ka taa.